ndị igbo mgbe ole ka ife ga-eme unu unu amara ihe yes mgbe ole ka ife ga-eme unu amara watch here this building ofesi na akụtu na trade fair Lagos state ka akụtusiri ụlọ nine akụtu na Lagos state ka e mesịrị a na-agwazi fa sị fa that na ọ mistake ka e mere wee kutuo this house ọkụ na-afụ fa abịazie kpọzie ka fa bidokwa n'isi rụgharịwa ụlọ akụtugoro akụtu na-akparị road na ụlọ akụtugoro akụtu mgbe ole ka ife ga-eme unu abụ ndị igbo unu amara ihe come home and invest unu a ga-ekwe after lagos state government kutusiri about 19 building about 19 building still yet a na-ekwu na ọ mistake ka emere hi god a sị na ọ mistake ka emere wee kutuo this building na that unu ewe n'iwe unu akakwa obi bịakwa bịa rụgharịkwa building a tara unu tara afụfụ rụọ government akutu a gwa unu na ọ mistake e mere which type of mistake which type of mistake lagos state government apụta demolish about 19 building still yet a gwa unu na ọ mistake emere unu ekwete unu abịakwa na aka kwumitekwa n'isi i- irenovate that building mgbe ole ka ife ga-eme unu na amara ihe it's better that we came home n'igbo and this south east this our state and invest yeah this those, those people na fa na-akpọ northerners they no love us yoruba ahụrọ anyị n'anya ahụrọ anyị n'anya after peter obi ga visit lagos state government lagos state governor ka ọ pụtazi na-agwa unu na ọ mistake e mere na ọ mistake e mere wee kutuo this building still yet unu akakwa obi kpọkwa ndị ga-abịa ibidokwa n'isi rụgharị irụgharịkwa that building kwa Why not unu eji that money unu spend like go that Lagos bia na this ana Igbo? We have about thousands of land that you people will invest on. But but o kwerọ unu. Unu akakwa obi bịakwa ka unu bịa rụgharịa ọzọ. Okay after some days now, after some months, after this year now, abịakwa bịa kutukwa ya ọzọ. Sị unu na ọ mistake e mere. Maazị Nnamdi Kanu ekwugo si that na anyị bụ ndị Igbo we should come home and invest yes we should come home and invest amarọ m ife unu fụta na that Lagos state amarọ m ife unu fụta na that place Lagos state government kụturu about 19 building 19 building in trade fair unu akakwa obi na a gwa unu na ọ mistake a gwa unu na ọ mistake unu akakwa obi bịakwa ka bịa rụgharịa that building ọ sị unu watchgo this videos now unu afụ ya a na-renovate the house lagos state government kutu few days ago yes a na-renovate that house a na-arụgharịkwa a gwara unu na ọ mistake ka e mere wee kutuo this building still yet unu akakwa obi bịakwa bịa rụgharịa ọzọ ntị na asị na ịmabụ ndị Igbo sị na that na anyị ka wee anyị ka wee mara ihe anyị ka wee mara ihe go a kụtuo a gwa ị na ọ mistake you believe fa you believe fa without no any no any argument unu akakwa obi bịakwa bịa renovate that building we should come home and invest hapụ na Lagos State that Lagos State onwe ife m fụta that place onweghị ife onweghị ife onweghị ife mfụta da place arụ ọrụ akụtu arụ ọrụ akụtu arụ ọrụ akụtu na-akụtu building ma mụ na ndị mmadụ bi ebi ma ivi ma ivi ma trade fair a na-azụ afịa ebe ebe ndị Igbo na-azụ afịa akụrụ aba 19 building kutuo after akụtu si ya agwụ nọ mistake e mere kutuo this building na abụghị this type of house ka chi kutuo nka unu akakwa obi bakwa bịa rụgharịa ya ọzọ onye ahụ dị ka a gbara yes ndị ị fụ na they do not need our progress yes achọrọ our progress ncha after a kụtusịa this building a gwa gị na ọ mistake ka e mere wee kụtuo this building still yet as onye Igbo ị bụ ị believe fa without no argument we should come home and invest these people they don't love us ọ maka this building ị fụ na a na-renovate na a rụsịkwa ya na a ga-abịa kụtukwa ya ọzọ a kụ a kụ a kụọ ha sị na ọ mistake e mere